Eh, assalamu alaikum an balima maliyɛnw eh, aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma eh, aw tulo b'a balimacɛ de mankan na mohamed toure depuis paris eh, france eh, n'o bɔra yen an balimaw eh, an bɛ bɔ bi fana ka fila fila bila réseaux sociaux kan eh, i komi an balima dɔw ye message ci ka ɲininkali kɛ mɔgɔ saba ɲɔgɔn na eh, fila bɛ olu ye ɲininkali kɛ ko ni mawuludu diyara donc ko u bɛ duwawu kɛ mawuludu ko la donc ko ala k'an ka mawuludu caya eh, an b'a f'u ye ko amina yarabi bɔn kelen bɛ o ye eh, message ci ko mawuludu kɛra kunu mali kɔnɔ ko bɔn ko mɔgɔ caman ye mawuludu kɛ ko mais kuma dɔw fɔra ko ne ye mun faamu o kuma ninnu na ko k'a sababu kɛ ne yɛrɛ bɛ europe n bɛ peut-être a kalama fana san bɛ na cogoya min na ko donc kunu mawuludukɛlaw donc k'u y'a yira k'a fɔ condition kun min na san tɛ na mali kɔnɔ donc k'u ka kuma b'o de yira en tout cas k'a fɔ ko mali san n'a ko kumana o kan quoi bon ko ne ye faamuyali jumɛn k'o la bɔn an b'a fɔ an balimacɛ ye ko bɔn ko ni n ye faamuyali min k'a la ko n ka bɔ ka video kɛ euh, donc an b'a fɔ an balimacɛ ye ko an b'a fɔ a ka ɲininkali la n'a a bɛ fɛ ka a ɲɛdɔn de an bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna n'a bɛ fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ de fana an b'a kisɛ wɔrɔ k'a k'a tɛgɛ kɔnɔ a fila bɛɛ bɛ bɛn alors euh, ne bɛ europe n bɛ san n'a cogoya dɔn walima n t'a dɔn walima ni n ka faamuyali ser'a ma walima n'a ma s'a ma bɔn n b'a fɔ a ye ko ne ka faamuyali sera min ma a n'a peut-être ale b'a ka ɲininkali kɛ min na kelen tɛ en tout cas ne ka faamuyali sera fɛn kelen ma k'a fɔ ko tubabuw b'a dɔn san bɛ na sini walima a b'a dɔn san bɛ na semaine wɛrɛ

an bɛ min fɔ dɔrɔn u bɛ se ka a fɔ san bɛ na sini a bɛ na fana u bɛ se k'a fɔ nin condition de bɛ na ni san ye o fana bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ fiɲɛ bɛ tigɛ sini o fana bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ eh, kabanɔgɔ bɛ kɛ sini o bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ neige bɛ na sini o bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ tile bɛ bɔ sini o bɛ kɛ d'accord mais n'an ye nin bɛɛ ta a ye surtout a ye cɛ min ɲininka mohamed min ɲininka mohamed ye nin bɛɛ dɔn ko fɛ mais mohamed tilala k'a jate minɛ k'a ye k'a fɔ nin bɛɛ dɔnni bɛ bɛn min ma tubabukan na o bɛ wele ko divination ka diviner quoi mais an b'a ye ko an ye nin fɛn fɛn fɔ ninnu dɔnni tɛ bɛn dɔn ma e, ka san n'a condition fabriquer u b'a a dɔn condition min mana kɛ ala mana conditionw min bila pla sur place o conditionw n'u y'o étudier k'a lajɛ u b'a dɔn ko san bɛ na mais est ce que u bɛ se k'o condition ninnu fabriquer wa la réponse est non u tɛ se k'o condition ninnu fabriquer est ce que u ka décision bɛ o condition ninnu olu bɛ se k'o condition ninnu décision interférer wa la réponse est non donc an, an toujours anw bɛ ala niyɔrɔ bila météo ko la toujours parce que an b'a dɔn olu bɛ se k'a fɔ san bɛ na mais u tɛ se ka san nali condition fabriquer u tɛ se ka décision interférer parce que comme ale yɛrɛ kumana météo min kan n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ météo kɔni faamu ni hakili min ye parce que ne hakili la euh, an bɛ faransi yan bi météo bɛ kɛ tile kɔnɔ siɲɛ saba

a nacogo ni a, a, a condition dilanni ni a décision tali o bɛɛ bɛ ala de ka eh, comment on appelle côté la anw y'o faamu quoi k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ ala de ka côté la alors bon maintenant eh, an bɛ fɛ ka mun fɔ an balimacɛ ye comme a y'a fɔ ko ne bɛ eh, farajɛ jamana na bon ne b'o kalama k'a fɔ ko farajɛw fana forotigiw bɛ yen minnu bɛ miliyɔn hakɛw don eh, facture ji facture la eh, kalo kɔnɔ bon eh, ni tubabuw tun bɛ se ka san kɔndi sanji nali sanji bɛ na ni conditionw min ye n'a tun bɛ se k'o condition ninnu fabriquer walima n'a tun bɛ se k'o décision ninnu eh, eh, eh comment on appelle o décisionw ta walima k'a décision changer ka ala ka décision changer bon an bɛ ɲininkali kɛ pourquoi diɲɛ ka gɛlɛn tan non parce que ne hakili la bi Eh, ji maîtrise sugu dɔ bɛ yen ni hadamaden sinna k'o kɛ ne hakili la a bɛ caman de bɔ diɲɛ gɛlɛya in na parce que yanni ka taa miliyɔn caman don facture la ka eh, dugu dugu sɔgɔ ka pɔnpu bila a la ka ji sama ka bɔ n'a ye eh, ne hakili la i ka sanji nali condition fabriquer tubabuw ka se k'o fabriquer ne hakili la o o fɛn ka bon avantage ka bon économie kan ka tɛmɛ forage kan o avantage ka bon économie kan ka tɛmɛ rivière ninnu ji eh, comment on appelle dabalili kan ka na n'a ye so kɔnɔ parce que ni tubabu sinna k'o condition dilan facture tɛ sara o la mais an bɛ min fɔ an balimacɛ ye dɔrɔn eh, ko a kana ɲina ko tuwa eh, olu min ye ekɔlikalan kɛ ko u hakili u hakili u yɛrɛ hakili solisitelen don hadamadenya fɛ olu yɛrɛ hakili solisitelen don hadamadenya fɛ parce que eh, fɛn min bɛ sɛbɛn na n'o bɛɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ tɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ mais déjà yɛrɛ a ma sɛbɛn fɔlɔ tubabucɛ si ma sɛbɛn a ka sɛbɛn fɛn kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛ se ka san nali condition dilan walima a bɛ se ka décision changer mais ale yɛrɛ ka faamuyali dɔrɔn comme ale y'a ye ni tubabuw ko san bɛ na a bɛ na n'a k'a tɛ na a tɛ na fana donc ale y'a faamuya k'a kɛ tubabuw ka dɔn ye k'a fɔ ko tubabuw de bɛ sanko tête la olu de b'a décider walima olu de bɛ san fabriquer tubabu tɛ san fabriquer tubabu ma surunya k'a dɔn condition jumɛnw condition min bɛ san fabriquer o condition ninnu bɛ dilan cogo di tubabu ma surunya k'o dɔn fɔlɔ tubabu ma surunya ka dɔn dɔn fɔlɔ k'a fɔ k'u ka se ka san nali walima climat climat sanseli ka se ka u ka décision interférer o la tubabu ma surunya k'o dɔn fɔlɔ donc an b'a fɔ a ye ko eh, kunu an karamɔgɔw ye min fɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ kumana eh, sanko kan kunu mali la a ma mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ mais a ye ɲininkali kɛ tan dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ kumana ne ma mali wajuli bɛɛ lamɛn parce que n tɛ se k'a bɛɛ lamɛn mawuludu kɛyɔrɔw ka ca mais mɔgɔ mɔgɔ kumana kunu sanna ko kan k'a fɔ an k'an tilen an k'an jigo ɲa pour que san ka na eh, an b'a fɔ an balimacɛ ye ko u ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ u ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que olu kumana ala de ka kumalan na ale kumana tubabuw de ka kumalan na bon an ye tubabuw ka incapacité fɔ a ɲana sisan ka tila k'u ka capacité fɔ a ɲana u bɛ se mun na u tɛ se mun na sanko la an y'o fɔ a ɲana n'o ye u bɛ se ka deviner mais u tɛ se ka décision ta a kan u tɛ se k'a fabriquer a condition fana fabriquer donc n'i y'a ye k'a fɔ tubabu tɛ se k'o condition fabriquer a tɛ se ka a décision ta donc voilà ni ala mɔgɔw min tɛ a baga ala kumakan fɔ n'olu ye min f'i ɲɛna da o la parce que tubabukɛ ta preuve contraire t'i bolo i m'a dɔn f'aw bɛ n faamu bon eh, n'an bɔra yen an b'a fɔ a ye ko cheikh anta diop de tun bɛ nin fɔ a ka sɛbɛnfɛnw na ko ko dɔnniya indirecte tuma dɔw la ko c'est conséquent dɔnniya indirecte ye jumɛn ye ee, e mana min sɛbɛnlen ye dɔrɔn e b'i ta k'i puru o kan k'a fɔ ko nin kɔni ayi nin tɛ wuli parce que tubabu de y'a sɛbɛn mais ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sɛbɛnni ko ni histoire kalama walima recherche ko ni histoire kalama ne hakili la recherche caman de ye recherche caman nkalontigiya ne hakili la liburutigi caman de ye liburutigi dɔ wɛrɛ ka kuma nkalontigiya parce que min bɛ faamu dɔrɔn euh, c'est à dire mɔgɔw n'i kalanna e man kan tuguni ka sɔn dɔ ma k'a fɔ ko kuma o kuma mana sɛbɛn liburu kɔnɔ walima e mana fɛn fɛn ye e, e, tubabu bolo ko i tɛ sɔn k'i hakili jɔyɔrɔ fara o fɛn in kan ko e b'a to tubabu ta la dɔrɔn c'est à dire an yɛrɛ hakili mɔgɔ yɛrɛ hakili kalan yɛrɛ kun ye mun ye ne bolo ne mamɛdi bolo kalan kun ye mun ye a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i hakili de développer mais kalan tɛ se ka mɔgɔ hakili remplacer ne mamɛdi bolo quoi kalan bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i hakili développer mais a tɛ se k'i hakili remplacer mais eh, ne bolo bi ne ka faamuyali la bi kalan bɛ fɛ kalan bɛ fɛ ka eh, afiriki kalannaw hakili remplacer de quoi c'est à dire u bɛ fɛ ka littérature de bila u hakili jɔyɔrɔ nɔ na et pourtant fɛn fila don minnu kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais dɔw man kan ka kɛ ka dɔ remplacer kalan man kan ka kɛ ka hakilila miiri remplacer hakilila miiri o fana man kan ka kalan bɔ yen mais u fila de bɛ jɛ mutuellement ka baara ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire ka résultat positif di mais n'i k'i bɛ kalan k'o kɛ ka hakili de eh, remplacer dɔrɔn c'est que i ma kalan yɛrɛ faamu mun don parce que kalan ye mun ye théoriquement kalan ye hakili jiginne de ye hakili hakili ka jiginne de don c'est à dire hakili mara magasin de ye kalan ye ni hadamaden dɔ hakili ye ko dɔ ye pour que hakili ni eh, a ɲinina k'a dɔn walima a yera k'a ye hakili a hakili ye fɛn min ye tiɲɛ don walima a ye recherche min kɛ tiɲɛ don a bɛ sɛbɛn k'a bila yen pour que a baara kɛcogoya kana tunu mɔgɔw la n hakili la jɔyɔrɔ min bɛɛ bɛ kalan na o ye mémoire de savoir de don quoi c'est à dire mɔgɔw min bɛ miiri u hakili la parce que kalan si tɛ yen liburu si tɛ yen k'i bɛ taga i sigi a kɔnɔ k'i bɛ eh, comment on appelle euh, eh, dɔnniya dɔ b'a kɔnɔ dɔnniya min n'a y'a sɔrɔ a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ de kunkolo la ka don liburu kɔnɔ ce qui veut dire que dɔnniya a ka destination fɔlɔ ye hadamaden kunkolo de ye a bɛ bɔ hadamaden kunkolo de kɔnɔ o y'a sɔrɔ a don liburu kɔnɔ quoi voilà donc ce qui veut dire que liburu y'a mara jiginne de liburu tɛ a a ɲininan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔnniya ɲininan ye kunkolo de ye hadamaden kunkolo a bɛ bɔ o de kɔnɔ ka don liburu kɔnɔ sisan quoi donc pour que k'a fɔ an bɛ fɛ k'a fɔ an balimacɛ ye dɔrɔn a k'i jija ka a yɛrɛ hakili dɔɔni fara a ka kalan kan c'est à dire a ka kalan kɛ dɔn ye k'a yɛrɛ hakili développer a kana kalan bila hakili place la quoi parce que n'a ye kalan bila hakili place la danger ba de don quoi c'est à dire a tɛ faamu tuguni quoi parce que ale bɛ ale bɛ ale bɛ kɛ automate de ye quoi n'i ye kalan bila hakili place la i bɛ kɛ automate de ye quoi walima robot disons quoi c'est à dire i bɛ kɛ logiciel de ye quoi c'est à dire e tɛ ni ni ni i ma dilan ni min ma programmer i la i tɛ se k'o kɛ donc an b'a fɔ an balimacɛ a k'i jija

logiciel bɛ marcher n'o de ye très généralement donc an b'a ɲini an balimacɛ fɛ k'a k'i jija ka to ka hakili bila eh, kalan ɲɛfɛ toujours pour que a kana fili kojugu parce que tubabu olu ye hakili de bila kalan ɲɛfɛ n'i y'a ye dɔnni la preuve scientifique caman bɛ yen caman bɛ caman wuli ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko ja min nana kɔrɔlen ta wuli ka bɔ yen ale ma ale ma kɔrɔlen ka kuma bɛɛ comment on appelle avaler o ale ye dɔw étudier k'a lajɛ donc n'i tora ka tubabukɛ ka kuma bɛɛ avaler walima ka tubabukɛ ka dɔnniya bɛɛ kɛ eh, comment on appelle kuranɛ kolo ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ dɔrɔn o ye fili de ye donc an b'a fɔ an balimacɛ ye a ka ɲininkali jaabi filɛ nin ye ko mamɛdi ture bɛ tubabu dɔn min ye sanjiko la jɔyɔrɔ min bɛ tubabuw la sanjiko la o ye divination de ye mais décision ani ka fabriquer ani moyen de eh, pouvoir de fabrication ko mamɛdi y'a faamu k'o ye ala ta de ye toujours donc ni, ni ala ka kuranɛ ye min fɔ kan mamɛdi bɛ da o de la hakilima bɛɛ kan ka da o de la parce que tubabu kelen ma bɔ fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ min ko k'ale bɛ se ka sanji nali condition fabriquer walima min ko ko sanji nali ale bɛ se ka décision ta donc voilà an balima maliyɛnw eh, an tun bɔra k'an balimacɛ ka ɲininkali jaabi parce que a y'a gɛlɛya an ma ko an k'a kɛ vidéo ye ko parce que ko ale fana b'a fɛ ka an ta fan dɔn a ko la quoi eh, an balimacɛ an ye min faamu i ka ɲininkali la o ye nin ye an b'a fɔ ko an balima maliyɛnw aw ni ce aw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan salu ala mahamadu